Titi zikomo maka potibweletsela pamodzi kuti tidzakuimbileni komanso kukutamandani. Maka maka kuti mudzatilankhule, tilankhuleni mwapadera. Inu simukondwera ndi imfa ya munthu ochimwa aa. Koma kuti wochimwayo adziwe chilungamo ndiye Yesu. Kotero kuti uyu wadziwana ndi Yesu, Kumwamba kumakhala nthungululu, chifukwa imfa yake mumakondwera nayo. Chitani ichi, maka mmawa muno, pamene mwawona uyo. Zikomo, Mulungu wathu! Ndani anawona Kumwamba kuti alankhule za Kumwamba koma Inu Amene mukhala komweko, mwatsika kale, muli pompano, chifukwa cha lonjezano lija munatipatsa lija, kuti pasonkhana awiri, atatu mu Dzina Lanu, Inunso mumakhala muli nawo pomwepo. Chitani ichi. Lankhulani. Dzilemekezeni Nokha, Ambuye. mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Moni wonse mpingo. Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Inu ine ndifuna mwapadera ndiyamike abusa athu a Kanyenda podzichepetsa chotere. Ah, tayenda ife kwambiri ino mdziko muno komanso maiko ena. It's not easy mbusa kungopereka pulpit nthawi ina iliyonse kwa alendo. No koma tiyamike mwapadera pa zimenezizi komanso bungwe la chipembedzo tili ambiri zedi amene timalalikira mau a Mulungu koma kuti muone dzina ili kuti tibwere pano tidzadalitsikire limodzi koma Ambuye alemekezeke amen sitichedwa ndi zimenezo lero tifuna Ambuye atilankhule mwapadera tinadzayamba pa 2 January paja ndipo masiku onsewa takhala tili kulangizana week yoyamba chitsitsimutso kuti adziwane ndi Yesu munthu ndi zina zotere. Koma lero pamene tikumanga mkota ndinanena kuti chikanakhala bwino kuti winanso amveko nawo uthenga wa chipulumutso. Haleluya! Tiwerenga buku la Luka chapter cha 15 pepani langali n'la mchingerezi tsono wena atiwerengera mchichewa Luka 15 kuyamba ndime ya 8 kulekezera ndime ya 10 luka chapter cha 15 ineyo ndine mphunzitsi professionally ku bunda college masiku adzana awo tsono ndinachita retire 2000 chifukwa ndinapita kumeneku 1977 ya so 2000 ndinachita retire ndiye kuyamba ntchito zina ku world vision komanso help malawi ndiye tinali ku america tabwerako ndi kwina ndi kwina Eh, tayenda kwambiri ineyo amene ngati ndinapita ku sukulu ya ubusa ndinali chola boy wa Shadreck Wame. Nthawi zonse a Wame amanditenga uku titazungulira the whole Malawi, tapita ku Zambia ndi kwina ndi kwina komanso abusa a AWW Mulenga. Amenewa waniumba ndipo Ambuye alemekezeke. Koma tiyeni tipite pa Luka number 15 verse 8 to 10 please anybody. Do you have a mic?

Ngati itaika imodzi sayatsa nyali, nasetsa m'nyumba yace, nafunafuna cisamalire kufikira akaipeza, Ndipo m'mene aipeza amema abwenzi ace ndi anansi ace, nanena, Kondwerani ndi ine, cifukwa ndinapeza ndalama ndidatayayo, Comweco ndinena kwa inu, Kuli chimwemwe pamaso pa angelo a Mulungu chifukwa cha munthu wochimwa mmodzi amene atembenuka mtima. Amen. Amen.
I don't know kuti inuyo mumawerenga bwanji bible. Ineyo powerenga bible I have a lot of questions. Ndimakhala ndi mafunso ambiri. Kodi amene akulankhula apayu ndani? Akulankhula kwa ndani? Pali phunziro lanji labwino limene Mulungu linamkondweretsa kuti inenso ndichite mu tsiku la lero akondwere nane Mulungu? Pali choipa chotani chimene Mulungu sanakondwere nacho nisapange zimenezi? Eh? So zimenezi ndi zimene timazifunsa tisanayambe kuti kuwerenga. Uyu akulankhula apa ndi Yesu. Abale, ine ndifuna ndikufunseni funso monga mmene tamva kuwerenga kuja. Kodi ndalama imene inatayikira kuti? Eh, eh, eh, eh. Chinthu chotayikira mu nyumba chimavuta kufuna. Chimavuta ife takhalitsa ku 47 masiku a dzana kwa anthu olemera nthawi imene akupita ku mabizinesi ku Dubai, South Africa, kuti kuti au, so masiku a dzana ndege ukachita book umakachita book two weeks usanakwere ndege nde amakupasa tikiti si za online za masiku ano izi ayi koma amakupasa tikiti yeniyeni ija two weeks before time ndiye taganizirani wina wadula tiketi akupita ku dubai tsono akudziwa kuti mawa ndege ikunyamuka amafunatu ubweretse tikiti ndi kuyang'ana tikiti tikiti tikiti tikiti osayiona koma kugubuduza makatoni tikiti ili pati Hi, udziwa kuti popanda tikiti sindikakwera tsono tichite bwanji tikiti yasowa yasoweratu mnyumba Eh, inu chinthu chosowera mnyumba nchovuta kufuna kwake Eh? kodi ingakhale nzeru kapena kuti wadziwa kuti chasowera mnyumba palibe kanthu ulengeze pa Zodiak ndataya tikiti ya ndege ma- please amene angaipeze tikiti imeneyi nimpasa 400000 koma ndikuganiza kuti atayikira mnyumba mwanga zingaveke ayi chinthu chotayikira mnyumba chovuta Ah, ine apapa mmene yesu amalankhula izi i don't know koma ine ndimaona ngati amalankhula ndi ine abale ndioneni ndione. Dzina langa ndine Wells Sakala. Koma tamvani, musa, musa, za dzina izo ayi, za sukulu amaphunzira, amaphunzitsa ku Bunda izo ayi. Chabwino, tachita ku university ku Kenya, Kenyatta University College, university ku Holland, Wageningen, University of Reading ku England. Uku kusaona izo ayi. Ayi, uku ma certificate awa zikomo. Izi nzabwino pompano. Koma uku iye amene ali ndi mwana ali nawo moyo. Amene alibe mwana wa Mulungu alibe moyo watchulapo za degree apa hayi hayi watchulapo za hokara apa hayi mahokara ndi abwino koma nzapano izi koma tamvani tsono ya- tayika tikiti chinthu chosowera mnyumba chovuta Ah, nali mchalichi mawu amalalikilidwa Eh, apa tamva kuwerenga kuja mayi amene wataya khobidi anatenga nyali kufunafuna akuti mawu a mulungu ndiye nyali kufunafuna chosowacho Wells Sakala kumfunafuna mu chalichi nili mya nili momwemo ndithu nali momo nimayimba nawo msandipitirire ye ndimayimba nawo koma mukanadziwa zimene ndimachita ndikatuluka mu chalichi oh, inu mwachitapo chani mukapsa za zii taonani enafe koma nkukuwuzani kuti chisomo cha ambuye nchokwanira pa wina aliyense Eh? akuti bwanji kenaka mayi amene anaona kuti nyale sikukwanira anatenga chiseso kusesa ndi mzimu woyera kuti akamalalikira wina mpaka ine kuyambana ndi mnzanga iwe unakauza zija timachita zija ayi sinauzepo ayi mzimu woyera kusesa kuti kapena chingapezeke ayi ndithu abale ah, ine ndiyamike bwanji mulungu ameneyi tonse timachimwa koma ineyo tandionani Ah, ndinamkitsa pena pake chifukwa kumwa ndi kumene koko koma ndinafika pacho po- pa- ndinachoka pa levulo ya kuledzera koma ndinali wokhatira ilo tu ni level i- ni level ina ndipo ndi mamwa nikangobwera kuno kukalandira salary kuno nthawi imene tikukhala ni mabel bottom 1977 78 79 tikuti mabelo chi platform salary imathera ku devil street ndiye nimayenda wapansi to bunda college ndalama zatha pa 6 miles kugona tulo 4 am kunyamukaso kuyenda mpaka kukafika akazi wanga akuona ndikubwera no money Eh? tsono nkuti sizokhazo ine ndiyamika ambuye anandipeza ntchito yona kuti ma hiv isanabwere abale ndasintha akazi ine ah. ndipo nambala sindingayidziwe nambala chifukwa ndikati 100 nachepetsa kwambiri kukanakhala pano ndikanasamuka kalekale ndi hiv koma mulungu i don't understand him sindikumvetsa tsono izi izi izi ndimagawa osati masewera tapitani mukaona ambiri alibe mano chifukwa ndimavala chi t-shirt ndinanji mthuthumula chachikulu ndi dzina langa amati amigo palipo amigo kulikose amigo kulikose Pa- kubunda mkangoti amigo akudziwa kuti oh ndibuna amigo amigo apolisi amene timathamangitsana umu uh, uh, uh, kuti ah, asanganigwire Eh, masiku awo Eh, koma sande ndikuyimba msandipitirire ya iwe kodi yesu inu chani Eh? tsono tibuli oh. koma tsono ndisanene kunena kuti ayi nimatibula koma anadzantibula wina ayi apo pokha nisana nisana ayi ndisakunamizeni kuli zipsera kumsanako abale mnyamata ananipezerera osati mwamasewera timalimbirana mkazi chifukwa mkazi amene nimamukonda akazi wanga analipo satana akakugwira amakuveka magalasi kumaona mkazi wako ngati china chake koma uyo koma uyo koma uyo kusinthasintha akazi hayi ndithu eh, koma anantibula osati mwamasewera timalimbirana mkazi ndipo dzina lake ndikadakumbuka kodi alimo muno joyce muli joyce muno iye ayi musamukati hahaha kapena ulimo muno kapena ngati ulimo tayimirira pamene uli apa haleluya yesu ndi wabwino nthawi zonse Ii, abale joyce anandithera ndalama nikangolandira zimapita kwa iyeyo nikangolandira zimapita kwa iyeyo bara gel kale tima- amamanga bara apa

ndiye tizi- tiuje timanyumba tawo a Mangochi kamso- ka- ka- ka- kalibalika ndalowa ndawapezerera mayo osadziwa kuti chimwamuna cha mphamvu osati masewera chino chongochazandigwira iwe uyu si mkazi wako ndi hule uyu. mkazi wako ali kunyumba koma chinayamba ku- kuzani kuzandiponda pasa anthu akuti amigo kupha uko amigo koma kutibula mzanga anamwalira tsopano timati augustin mkangala anandipasa chibonga ndinadzakuti tsono wapasati ndiye kuti ndavulaza osati masewera tsono zimenezi tamvani zitatero nachita zigololo koma ndaledzera ndavulaza munthu ndikuthawa pa chinthinga sipidi ah, inu tamvani zimene zinazachitika abale not knowing akazi angawa anamudziwa yesu anamudziwa yesu tisanakwatirane pamene anali ku SCOM salima secondary school 1973 wamulandira yesu kusalima eh? Tsono ndimaphunzira ku veterinary ku Mikolongwe ndiye tinayitana kwaya, SCOM, ndiye ndinawona kamtsikana pa pa pa Blantyre ttc titayitana Blantyre ttc abwera ku Mikolongwe ndiye you know akuyimba koma kamtsika so masiku adzana kunalibe zimene mukuchita izi aa tsitsi amachita ndi mwala wa moto kuti kwee kapena amachita chipe, chipesu chija chipesu amawika pa moto nkuti kee kee kuti likhale ngati Tsono kanati ndiye kanapaka mafuta wodula kwambiri, mafuta onena kuti kunkhope kumati mbuu ngati miliki sikono, timati ponzi. Ndiye kanapaka ponzi, tsono kumo, kumaso ku mbuu ngati miliki sikono. Tsono timakonda umiliki sikonowo ndi kukongola kwake. Ine ako! Kanavala pulatifomu ya 1974 ya masiku amenewo. ndiye ngati pali munthu wopanda mantha atsikana ndikuwuzeni pali anyamata amakufunani anyamata alipo ndithu koma kuti alankhule amakanika amakanika ati mtsikana wali apa pa- pa whatsapp i love you Ah, osamulankhula ali pompa ine ndinalibe zimenezo ndinangopita kwa iye my name is wells if you can be the mother to our children i can be very happy what do you think ine kuti dzina langa ndine wells iweyo kuti ukhale mayi wa ana athu ndikhoza kukondwa kwambiri akuti mukuti chani ndikuti ya akuti "I- inu mundidziwa ine ndikuti ayi tikuna kuti ndikuti ineyo ndine wells sakala iweyo utakhala mayi wa ana athu ine ndikhoza kukondwera kwambiri tsono akuti basi ine zimenezi sindikufuna iyayi wapita ku ttc ndamulondola konko tsiku lina ndakumana naye kumulankhula paja wakananso ine wakhala uli wekha ngati pano iya atsikana wonsewa ndinayamba kuthamanganso ndi wena So ndachoka uko banditenga ku Bunda College kudzaphunzitsa pa Bunda. Iye wamaliza ku Blantyre Teachers wamutumiza pa matu- pa mitundu apa. Eh, chakwapasa nkhondo uko. Tsono mumsika ine ndikagula nyama kumsika kumitundu. Anayamba kundiona ndi iyeyo. Koma atapesa sisi mwamuja sono pozi uja. Ah, Koma iye. Ah, Uyu, uyu, uyu, uyu. Ah. Haleluya! Eish. Pano akumeta, pano imvi, ine 72 years, he was 69 years. Ah, Takalabi, she has kept me for 46 years. Koma tamvani, tamvani. Takumana mumsika, iwo ndo anayamba kundiona, kundidziwa. mwandikumbukira so ine nachenjera mkazi akuti mwandikumbukira ndi mwamuna wanji kuti ah sindinakumbukire mwamuna ameneyo masewera eti masewera eti ine kuti oh yes oh yes ndikumbukira Ati mwandikumbukira oh yes apate zina zina akuti ayi ife tinali kumikolongwe nditadziwana pamene pani Ii, koma sindinamukumbukire ayi mpaka atatchula dzina ndi malo ndiye nanga si ndimayenda ndi atsikana ambiri ndiye pamene paja ndiye zayambikaso kumlankhula akukanabe na o oh, akuganiza ndikadali kumikolongwe sono ndinali kubunda kuli nkhuku 36000 pa mikolongwe kuli nyama ine nkuti asandipute ine panopa so ndilankhula mwa mtundu wina ndiye napita kwa anyamata pa 36000 tagwirani chinkhuku chachikulu cha mikolongwe ine ndalankhula ndakanika chikanilankhulire chinkhukuchi Ii, koma wapha chinkhuku anyamata tapita nacho kunyumba kwawo iye kulibe ndapeza kamtsikana nikuti amayi ati achokapo nikuti "Ah, ndiwo izo kapatse ndiwo Ah, so uzati ndiwo ndani uzati abusa Sakala kubunda college ayi sikoma kwambiri so ndimaganiza mmaganizo mwanga akachiphika chinkhuku chija nanga si ndalankhula ndatopa akachiphika so mmene azimva azidyamu akamatafuna chizidzati i love you i love you alo nkhuku ilankhule oh koma mayi uyu yapita nkhuku yoyamba ine osalankhulapo ayi yapitaso yachiwiri ine osalankhulapo ayi yapita yachitatu ine eh, nkhuku zikutha eh? oh. amama munadya nkhuku zingati abali apa mpaka nadya nkhuku sikisi ndanena kuti oh, akuti akuti ena kuti sunga- amene uja ndi born again sungampute ni siku- alibe tusamasewera amene uja kwapita abanthu kuja eh? akungobwerera nayo amene ndiye ndi basi ndinasintha tsopano tiriki ina so nkhuku zalephereka so day one then nachoka pa bunda ccap every sunday ndimakapemphera kuti matika kujeni kuja ku- msambe ndimakapemphera kumsambe ccap kutchalitchi kwawo sunday ili yonse kuchoka pa bunda kukapemphera kuti aziniona kuti nanenso ndine born again ah ine nimakhala pakona kuti azindiona kuchokapo basi kuwapasa moni muli bwanji madamu a ine yohane 3:16 imanikondweresa a ineso he pang'ono pang'ono ha kaya zinazatani tsiku lina basi waona kuti kakuti kapena ndi born again osadziwa ndi chisomo chochokera kwa mulungu wavomera ah! koma nazasangalala pa mitundu trading center nkumwa usiku wonse nali pa kanjinga kakapalasa pamene ndimabwerako pamudzi wina ukache timati pa nsabwe apo Nyau nkunigwira mpaka ndinakagona kumanda tere ndine wometa ine ah, ndine wom- ndine tere ndine mkulu wamzanu ndine wometa ine tere Eh? kuchoka apo ah, abale ndipo ndinakondwera kuuza anthu onse tsono ndimavina chifukwa ine ndalama ndinali nazo

ash uyu munthu ine i don't understand the love of god pamene nimasintha akazi pamene nimachita izi ndi izi iye akulimbikira kupemphera kundipempherera ine tsono amandipempherera nditachoka kapena ndili pompo amachoka mchipinda kukapemphera chipinda chi ine ndinalibe nazo ntchito koma pa tsiku limene pa 14 september 1983 40 years ago anaona kuti watopa nimamumenya ngati mankhwala kuchipatala mmawa masana madzulo ndinazaphwanyirapo botolo apo mpaka anamusoka kuchipatala ndimafuna kuti ayambe mowa nayenso ayambe kumwa mowa ndimaona kuti she was missing something Eh, iye sakudziwa kuti mo- mmowa muli moyo samadziwa bwanji sadziwa za kunjo- kunjoya kuli mmowa sadziwa bwanji iyeyo ndimafuna ayambe koma amakanika ndiye wandiuzatu titateme- ata- nditatembenuka mtima akuti analowa pa gawo la fasting five days fasting ine ndili ku bala nyako nyako nyako eh, nyako, sindikudziwa kanthu ayi koma inu ah siku la- pe- ma- ma- machita break kuti sono akumaliza sono fasting yake akuti anatuluka panja mtsikana wa ntchito nkumuuza iwe khala pa off chifukwa samaona kuti samafuna kuti mtsikana aone zimene achite ndiye akuti iwowo chifukwa ine nibwere ngakhale fili koloko usiku kaya thu koloko koma sima nidzadye ndidzayipeze ndiye akuti ulendo uno aphike wokha Ii, aku- wantchito nkumchotsa akutenga ufa akuti ambuye si ufa uwutu si sima ayi ah, ndikuphika inuyo iye podzadya akhale ngati kudya sima koma umu adzadya inu mumuvute ndalankhula ndakanika koma mulankhuleni mwapadera awo akayala kubedi akuti sono mumagona chakukayeni mumagona nambali yakuti mumagona chakukhoma ali mumagona basi akuti adzagona apa ambuye sipiro uyu ayi, azasitsa mireyi Ii, wanenelera nyumba yonse ili kuchoka uko koma usiku kuvutika ni maloto kuona zina zake kapena ni izi ni izi izinalibe kanthu koma tiye ndibwere pa 14 apa anatuluka panja aya ndi uko anadzayang'ana kuti kumwamba akuti mulungu kumwamba ndinu mwini nzeru nzeru yonse ndi yanu pa nzeru munangobenthulako pang'ono nkupereka kwa munthu ndi nzeru yopatsidwa munthu amapanga galimoto amapanga wailesi galimoto ikawonongeka ndi nzeru yopatsidwayo amakonza galimoto imataniso imayenda wailesi imataniso imayimba kodi mungalephere kumukonza mwamuna wanga siku la nambala 5 amayi ndikunena kuti pa- kapena muli nawo amuna wanu inu kapena muli naye mwana wovuta kwambiri kapena muli naye wina wake wapabanja wovuta kwa basi mwalankhula naye mwalephera Inu don't waste time arguing with him, musataye nthawi kukangana ndi iyeyo, kanganani ndi Mulungu. Mukakangana ndi Mulungu, Mulungu akangane ndi mwanayo, zatheka basi. Kanganani ndi Mulungu, am- Mulungu akangane ndi amuna wanu, Mulungu akangane ndi akazi wanu, zatheka basi. Chilipo chomulaka Ambuye ngati hayi mmene kutereku akuti Ambuye inu chitani ichi ndikuchoka uko zigololo zija nanena ndi Joyce uja ndi zina so ndikuthala Eish, so ndimadziwika ndi speed ndinazalephera pakona paja nkudzaphwanya mutu chimtengo chisoti kunyenyeka ineyo unconscious ndinafenta pompo kukomoka wina kuti masiku 5 wina kuti 3 wina kuti 4 kaya munamva pa trans world radio amalengeza wafa wina wake yaya koma kuti ayi wauka ayi Sininafe nkuuka, ni Yesu yekha amene anafa nkuuka. Ine nangokomoka. Haleluya! Ii, koma inu. Sono ndifuna nikuuzeni. Abale, ina, I am sad, very sad. Chonde, chonde tamvani. Zina izi mukhoza kutaya, koma ichi chigwireni. To die without Jesus? Kumwalira kopanda Yesu? Iwe, ndikuti tamvani za ine. Ineyo ndinakumbuka kaya kuti 3 days kaya ndiku 4 days kaya koma kumeneko imakhala ngati 5 minutes koma abale pomwalira pamene ulibe yesu ngakhale usinzine 100 times simdima uja ayi kumakhala mdima wogwirika palibe liwu limene lingafotokoza mdima umene umabwera ukamamwalira kopanda yesu ati tsono sizokhazo ayi mmakutu sound yowo kwakwakwa kani zowopsya ndipo kamtima titi kwakwakwa ndupita kuti tsono ndafika pera pake ashi abale khutu silinamve kapena kuganiza kubuula mmene anthu akulirira kuseriko iwe iwe inetu ndabwera pano chimene ndabwerera pano mulungu anandibweza pita kachenjeze anthu zakuopsya kwache kwa gehena ine sindili pano za prosperity hecha ah ndikuti moyo wako moyo wako inu anthu akulira tsono gahena yokhala ngati how do i describe it wina ananena kuti chokhala ngati chisafuliya wina au- waterekapo nyemba so moto uja ndi madzi akuwira choncho ali anthu akubwata mgahena kenaka moto ukhale ngati wachepako pang'ono ino Pemphero limene limatuluka ku gahena, amakutumula pemphero lomveka limene akanakutumula pano akanapulumuka, koma chisomo kulibe. Ndikunenatu za iwe, ukadzangoti imfa yakutenga, sikuti kapena umamwa mowa monga Sakala, sikuti kapena umasintha akazi amuna ngati Sakala, koma wafa kopanda Yesu. That's the point. Palibe kanthu, ena anabadwa bwino, ena anabadwa bwino ndithu, anthu achikondi. anthu achanichani koma yesu alibe zakuba hayi zazigololo hayi akukhala ngati ndi wosangalala koma yesu atani achani alibe ngakhale uchite tintchito tako sitikukwanira pafunika yesu mmoyo mwako abale inu ndadzaona anthu akubwata so ndili mchipatala a university amafuna achite helicopter akuti ah, brain operation ku south africa ndege akwere ndege apa kuti aa zonse zili pompano timuchita pompano adotolo Mwale Hi, bongo umakhala mukapepala timati brain membrane ndipo zinamenya kwambiri apa sono mem- magazi anaundana apa so kuti achose timene ticha nkusoka apa ndichita zina zonse ish wamaliza ayika pop plaster of paris ndi tsiku kaya la nambala chani ndili mchipatala so kuti so ndikufa ulendo so ndikupita kwenikweni zenizeni Abale, ndinangoona kuti kamoyo aka kamangozemba ngati kachani, ndipo ndimaona thupi langa ilo. Koma abale, tamvani, sindikufuna ndikuopsezeni ayi. Iwe zoti aya banja ndili ndi banja e, ana anga e, amuna anga izi nzapano uku kulibetu izozo chipulumutso wekha chitaikoso wekha malinga pamene wagwira zoti banja langa e bana banga ah, udzasiya siudzakumbukapo kanthu ayi iweyo ndi mulungu wako zili bwanji haleluya sizinali bwino ndinali sizinali bwino tsono ndili pamenepo ndadzaona kuti tsopano nthawi yakwana ndikuchoka Ish. ndinadzaona chilaini cha azimayi amene ndimathamanga nawo ndipo kudziwa kuti uyu ndi Rose uyu ndi wakuti uyu ta- tayendera limodzi kapena 14 uyu kawiri uyu kuona zimene ndimachita ndewu ya- udzaona zonse pambalambanda zidza so zimene zidzakuliza usati masewera koma kuona anthu mmene akulirira uko kukutumula pemphero kuti apo ndipo uyu kumpasa mpata wasiyadi koma chisomo kulibe chisomo kulibe ine tu nthawi ndi iyi ndagwada pansi ndagwada pansi chifukwa mmene anthu amabwera kubwata kenako liwu linabwera liwu iwenso upita komweko Eeey! kumina kubwata lanu ndagwada pansi yopiru nkukweza manja muchipatala ambuye ngati pali hule lotheratu ndine ngati pali munthu wokhati koma ine nkuti wante ndine ambuye koma wochimwa nte yesu munabwera kupulumutsa wochimwayo ine ndili pano lowani mumtima munisinthe ndakanika kudzisintha inu kamtima wabwezerapo moyo uja ah! ine ndikamayimba kuti ine toto kubwera mbuyo ine i know what i'm singing about sinifunanso kubwerera kujako ayi iwe uli pano pano pa ine lero pano september 1983

ha ine sindiwerenga choncho ayi ayi ine sindiwerenga choncho ayi pamene paja ineyo mmene ndimawerengera yohane 3 ndime 16 pakuti mulungu anakonda wels sakala kotero kuti anapereka kwa wels sakala mwana wake wobadwayo kuti wels akakhulupirira mwanayo asatayike wels lembapo dzina lako Ngakhale ukanakhala wekha mmene amakukondera Mulungu anakabwerabe Yesu kudzakufera uli wekhatu satikonda chifukwa tuli gulu ayi ayi that's the love of God so chimene chikufunika ndi ichi iwe pulumutsa moyo wako usadzafe usadzafe ulibe Yesu sindikunena kubwera ku chalichi kuche kubwera ku chalichi kwabwino koma nkuti Yesu akabwera mwa iwe chimene amachita Yesu amasintha khalidwe lako amasintha abwere muyitane ameneyo akusinthe pawekha sizingatheka mpaka unene ambuye yesu pano chipulumutso nchaulere timalalira konseko chipulumutso nchaulere ukamva mawu ukatsutsika nthawi yomweyo ambuye lowani mu mtima mwanga nthawi yomweyo taonani pa mtanda paja panali anthu angati pamene yesu amafa atatu chimbalangondo china chake uku yesu pakati chiyamikonso china uku chinayamba ndi chauku chakumanzere iwe ngati ndiko mwana wa mulungu dzipulumutse wekha upulumutsenso ife yesu anayankha ayi sanayankha chinayankha ndi ichi chauku chikuti iwe ndi ine ndife otani ochimwa abale chipulumutso icho cha nambala 1 dzitsutse dzitsutse kuti ndiwe otani ochimwa akuti iwe ndi ine ndife ochimwa koma uyu kunena yesu sanadziwepo china chilichonse chauchimo ambuye munikumbukire ine pamene mubweranso mu ulemerero koma ndikubwezere pang'ono akuti iwe ndi ine tsono ujayi anamukhomerera badnanga akanaloza kuti iwe ndi ine akanaloza ayi ine ndikuloza pope sanandikhomerere ndikuti iwe ndi ine koma uyu koma uja anamukhomerera tsono ndiyesa amachita ndi mutu iwe ndi ine ndife uchi koma uyu kunena yesu abale ine nkuti nthawi yomweyo atanena choncho akuti ambuye munikumbukire ine mukazabweranso mu ulemerero wanu yesu anati mawa chipulumuso ndi lero abale pompo pompo chipulumuso ndi pompo pompo tamuyang'ana mugwedeze kuti iwe chipulumuso ndi pompo pompo simawa ayi ndithu ayi palibe kuti ah okay ndamva ndiganizire kaye ayi pamene wanenapo kudzitsutsa nthawi yomweyo chipulumutso chatani chabwera yesu anakuferani ngakhale ukanakhala wekha pa dziko lapansi uko kulibe banja uko usataye nazo nthawi mwana ngati wamulangiza iye sakumva ntchito yanga ntchito yathu ntchito yanu ngati muli ndi ana alangizeni za mulungu alangizeni pafika pa stage pena ngati sakukumverani koma mwachita ntchito yayikulu nkuti amuna wanu auzeni apempherereni nkuti akazi wanu ngati nganjomba apempherereni auzeni koma uku kuti kuti mkazi wanga ayi aliyese payekha aliyese paye tsono akanachita bwino kuti ambuye ndazitsutsa ine sindili bwino koma ndikhululukireni machimo anga nthawi yomweyo mchipatala pamene ndinakweza manja mchipatala anthu amachosa mabulengeti ah akulapa akulapa akulapa wina amadzalemba mmene kulankhula ndikulira misozi kumuyitana yesu kuti alowe ah, kamuzu central hospital sono funso kodi a Sakala mwati munamulola yesu september 1983 zaka 40 simunachimweponso kodi munthu akalandira yesu sachimwanso ukhoza kuphunthwa koyipanso futi koma taonani chimene chimachitika difference kusiyana kwake ndi uku yesu akabwera amadzasintha chani khalidwe khalidwe limasintha can i drop here my brother can i come here is it okay okay yeah chifukwa ine I want walking space chifukwa yesu akabwera amasintha khalidwe mwa iweyo khalidwe limadzasintha ukhoza kupunthwa koma si khalidwe lako ineyo ndinali kumowa ndinali hule chidakwa nkuti ndimayenda zikwekwe that was my life that was my life one day that was my life yesu atabwera wasintha khalidwe kodi a Sakala simungaphunthwe ndikhoza kuphunthwa koma tamvani si ndiye khalidwe ndipo ukati ndachitanso chonchita inu ndimatsutsika mkati wachita chiyani ndipo sukhala ndi mtendere ayi kale nimanjoya koma pano sukaninde akamati hehe ii, kaya wamva kaya chifukwa you are not sure ndi ana asukulu pamene ine ndinali ku Bunda atamva kuti amigo wasintha anati sizingatheke timamudziwa amigo tsono muholo pamene tsono mabala apola ndimakalalikira muholo first time kunabwera achisilamu holo inadzaza ndimalalikira za yesu komanso zinthu zoopsa zimene nakaona inu don't die without jesus don't die usamwalire kopanda yesu diso silinawone khutu silinakulira mmene akulirira uko Ye- koma pano uli nawo mwayi pano uli ndi mwayi you have ndipo udzafunafuna kumeneko akufuna one second angolapa mulungu amve awakhululukire pano uli nthawi yakukwanira tsono tamvani zimene zimachitika ku Bunda kuja ndifika mmene muja ndinimalalikira ndikulalikira mmene muja kwa anyamata ndikuti amen kuti munthu akati amen timafunsa mafunso Eh, koma ana asukulu ngovuta ndikuti amen ndikuona dzanja ine. na ah, ali aphunzitsi tamva ifeyo tili ndi funso ndinunso muyankhe kuti munthu wochimwa akalowa kumwamba akalowa munthu wochimwa Ih, nayankhanso choncho tunenetsa ndikuti sakalowa ayi eh, eh, eh. nanga si waona dzina kuti la Well Sakala Kamigo adzalalikira ndiye wapita ku library kuchita study kuti adzamkole Amigo Eh? Ndiye kuti okay tsono ngati wochimwa sakalowa alipo amene sachimwa alipo amene sachimwa ine chete ine kuti ayi palibe amene wochimwa anyamata sukulu kuti "Waa!" anyamata sukulu aja akuti ngati wochimwa sakalowa Tonse ndife ochimwa, therefore heaven will be empty! Munaona sono? Huh? Au ndiye kuti mwamba kukakhala kwa pululu. Simple equation. Ine nikuti ayi, sukakhala kwa pululu ayi. Nthawi ya Kamuzu, aliyense mwana wa sukulu amampatsa njinga yakapalasa kuti tengani njinga zikayankhe ziweto ku farm kuchoka pa Bunda paja pa- pa- pa- makalasi muja about half kilometer one kilometer chauko kuli farm ziweto nkhuku mabakha kuli ng'ombe kuli madamu asomba ngati okutobala dzuwa lilapa ziweto zikayankhe akalowa ndani kumwamba tonse ndife ochimwa koma tamva tidapita kuja damu la somba dzuwa lilapa namuuza jeni jeni gwira nkhuku wagwira nkhuku iponye mmadzi kuiponya nkhuku imakhala mmadzi Ee, yaponyedwa mmadzi yayesera nkhuku muno yadzatera pena pouma koma bweya unali botani wonyowa koma ikukutumula ikukutumula ndikuti mukuona zimene zikuchitika izi mukhristu akagwa ku uchimo amadziwa sindikhala kuno ine umayesetsa kuchokako koma ngakhale uchokeko chimo likadali pachani pamphumi pako chifukwa chake 1 yohane 1:9 ndikhululukireni apo ukulapa koma ndikuti iwe gwira bakha wagwira bakha kumponya mmadzi bakha mmadzi okutobala Ko bakha uyo nanga si ndi mwake nanga bakha bakha kuona ndikuti wina amene alibe yesu kukachasu kumowa kuziwerewere kumijedu bakhayo nanga si ndiye kwao nanga so nchifukwa ndikunena kufuna umfunse mzako tamuyang'ana kuti kodi iwe ndiwe bakha kapena nkhuku tamuyang'ana haleluya koma chofunikira ndi ichi chofunikira ndi ichi abale zivute zitani zivute zitani kuseka ndi kumeneko usakayi- usayesere dala kufa kopanda yesu mwana wa zaka 15 zaka 16 zaka 18 stefano atamva uthenga analandira yesu atalandira yesu mwana stefano imfa yake sinali yabwino ayi kuchita kummangirira pasa ni miyala mmene amalira kaya wina unazalowa mkamwa miyala ikubwera pamene amafa akuti ndikuona ulemerero wa Mulungu kumwamba yesu akhala kudza ukamamwalira uli ndi yesu umaona ulemerero wa mulungu kumwamba haleluya osati mdima uja timanena uja the choice is yours pano mulungu afuna uvote ukafikira kuti iyeyo safuna kuti akuvotere ayi uvote wekha chifukwa chake ngati ukuti ine achi kugehena ayi wapita kukakonza malo yesu kumenekoko ukakhala ndipo kumeneko kuli kuchikondwerero kuli nyumba ndikunena kuti diso silinaone khutu silinamve kapena kuganiza kuti kuli chonchi kumene yesu wapita kukakukonzera malo iweyo chimene ungachitirana ndine ochimwa ambuye ndikhululukireni nkhani yatani yatha tiyeni tipemphere titseke maso tipemphere ndifuna ndipemphere ndi iwe ukuti achi ine gehena ayi sindikuyifuna atate chonde lowani mumtima mwanga lembani dzina langa mbuku la moyo sinidziwa ndinyamuka liti pa dziko lapansi koma ine ndifuna kuti gehena ayi koma mudzandilandire ku ulemerero wanu tangokweza mkono ndipemphere nawe amene ukuti gehena ine ayi koma ayi ambuye tikwezesani musachite manyazi ayi simukwezera ine ayi mukwezera yesu kumwamba akukuonani amene akukana kuti ambuye gehena ine ayi koma lembani dzina langa m'buku lanu la moyo popeza tachuluka tayimirirani tachulukitsa tayimirirani tayimirirani musachite manyazi tayimirirani tayimirirani tayimirirani tayimirirani amene akuti yesu lowani mu mtima mwanga lowani mu mtima mwanga tiye tipemphere pamodzi munitsatire pa pemphero ili atate mulungu wanga ndamva mawu yanu ndachita mantha koma sindidzachita mantha popeza mnathandizo kale zindikira ndine wochimwa ndipo mphoto yake ya uchimo ndi imfa koma kwa ine chipulumutso chilipo chili mwa inu yesu chifukwa chake nditsegula mtima wanga ndikuyitanani yesu lowani mu mtima mwanga lembani dzina langa mu buku lanu la moyo kuti kuyambira lero nditchedwe mwana wanu mu dzina la yesu khristu Amen. Muli chiyimire choncho ndipemphera nekha Atate. Awa sikudziwonetsera. Ayi munanena kuti amene adzachita manyazi ndi dzina langa. Inenso ndidzachita naye manyazi. Sadachite manyazi. Kudziwonetsera kugulu. Kudzitsutsa mkati. Walephera. Chifukwa chake inu munabwera kukonda ifeyo ochimwafe. Chifukwa chake timabatizana ndi madzi pa dziko lapansi. Ndinu nokha amene mumabatiza ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Mzimu Woyera, tsikani tsopano, lowani mwa iwo, aliyense wa iwo payekha payekha. Inu Mzimu Woyera ndiye mphunzitsi wamkulu amene mumamutsutsa munthu akamapita ku uchimo, amene mumamulangiza munthu zochita za tsiku ndi tsiku. Chitani ichi mpaka pa tsiku lomalizira mudzanene, wachita bwino mwana wanga, lowa mu ulemerero wa Tatewo. Pamenepo idzakhala nthungululu nkuvinavina chifukwa cha tsiku limeneli. Dzilemekezeni nokha Ambuye.